eketere m oke inye aka were were mee ka ihe anyị na-eme ebe a taa bụrụ ihe ga-aga ọfụma eh, ihe anyị bịara ebe a ime taa wụ ihe a na-akpọ n'olu bekee Africa Day oke m ketere taa wụ iji were bịa nye aka kọwara eh, ụmụ anyị ndị anyị tọtara ndị anyị mụrụ ihe gbasara ilu Igbo a na-akpọ n'olu oyibo proverbs ị nwere ike inye anyị ndụmọdụ tupu ị pụọ nga ndụmọdụ m ga-enye enweghị ihe ọzọ nne ekele na gị eh, ajụjụ gị amakacha ndụmọdụ m ga-enye enweghị ihe ọzọ na-abụghị na ka anyị jisie ike na ihe niile anyị na-eme iji were na-eme omume ezi omume dị ka ndị Igbo maka na e nwere ihe e ji mara ndị Igbo a sị na e mee ngwa ngwa e meghara ọdachi ka anyị bidoro n'oge ị na-eme ezi omume ọ ga-egbochiri anyị ihe ọjọọ niile dị iche iche especially ọ kachasị ebe ndị ọgbọ gị nọ nne ndewo ndewo a na-akpọ m Chief James Obicha abụ m onye Abatete nke dị na Idemili North Local Government Anambra State abụ m osote onye ndu Igbo Union Dublin IUD bụrụkwa Director the CEO nke Ada na Ọkpara Igbo Ireland ndewo ọlụ m n'abalị a erika ife m ga-alụ erika aga m akọwalụ ndị mmadụ gbasara akwụkwọ nke ezigbo nwafọ Igbo a na-akpọ Chinua Achebe nke nwụgoro anwụ onye Ogidi akwụkwọ nke o dere nke a na-akpọ Things Fall Apart na bekee m ga-akọwara ndị mmadụ uru ya bụ akwụkwọ bara ihe akwụkwọ ahụ na-akọwa maka ya m ga-emekwa akwụkwọ ijikwa afụ na ihe niile eme na-aga ọfụma n'anya ya mekwa ka ụmụaka anyị

iji wee mee ka gwa ndị nne na nna ka pa na-akụziri ụmụaka pa asụsụ Igbo ka ụmụaka pa na-asụ dịka otu i si asụ gị nwa n'onwe gị mere iji wee win Miss Ada Igbo na mgbe gara aga ka ụmụaka anyị na-asụsụ asụsụ Igbo na-emekwa omenala anyị ọwụkwanụ iji wee na-akwalite asụsụ Igbo ka ọ rapụ ịnwụ maka na ndị Igbo na-atụ n'ilu si na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ewere ya kpoo ntụ anyị na-abakwa afa na-asị ike m efuna na-asịkwa afa m efuna ihe ndị a ka m na-ayọ ndị nne na nna ma unu bi obodo oyibo ma unu bi ebe dị iche iche na-abụrọ ala Igbo na-akụziri ụmụaka anyị omenala Igbo na-akụzirikwa asụsụ Igbo

ọkwa mụ wụ onye na-agara ndị Igbo ozi ndị IUD Dublin ozi n'ihe gbasara mmemme nke a na-akpọ Director of Socials DOS n'aha nkenke aga m eketa oke n'ihi na i lee otu ọrụ m si dịrị ekwesịrị m iso na-ahazi ihe so oke na ọrụ dịrị m taa wụ ịhazi ihe ịdirect ihe na-eme eme ihe ka ihe niile a na-eme ebe a nwee ike ịga ọfụma otu a si kwado ya ị nwere ike inye anyị ndụmọdụ tupu ị pụọ ee ndụmọdụ m na-enye wụ onye a sị ya jide nke o ji ya mara na ọ na-eme ọfụma so ana m asị ndị ada na ọkpara igbo dublin international ha jide nke ha ji na-asịkwa ndị eh, IUD Dublin ha jide nke ha ji na-asịkwa ndị eh, eh, ndị Ministry of Foreign Affairs ndị nyekwara aka mee ka ihe a na-eme taa nwee ike ịga n'ihu ha jide nke ha ji n'ihi onye a sị ya jide nke o ji ya mara na ọ na-eme ọfụma nke ọ na-eme dị mma

okay taa ekenyere m oke ireview ileba anya akwụkwọ a na-akpọ uh, I did not come to you by chance aga m eleba anya n'akwụkwọ ahụ site na mbido ya ruo na ngwụcha kọwaa ihe akwụkwọ ahụ na-ekwu na ndụmọdụ nọ n'ime ya eh, na ihe mmụta na ihe ndị ọzọ nọ n'ime aga m enyekwa ndị mmadụ ohere eh, ịjụ m ajụjụ ma ọ bụ itinye ọnụ eh, n'ihe gbasara akwụkwọ ahụ ị nwere ike inye anyị ndụmọdụ ndụmọdụ m chọrọ inye ụmụ anyị bụ na n'ime akwụkwọ m na-eleba anya enwere ihe ndụmọdụ buru ibu nọ n'ime ya ehm, ụmụaka a mụrụ n'obodo a kwesịrị ka ha ghọta na ịgụ akwụkwọ gụsie akwụkwọ ike na ọ dị mma ehm, ị gụọ akwụkwọ gụsie akwụkwọ ike ị ga-enweta ihe ị ga-eri ụkwụ ga-esi gị ike ụwa ga-amara ihe ị na-eme a ga-asọpụrụ gị so ana m agwa adụ ụmụ anyị ọdụ ka ha nwee ike tinye uchu n'ihe gbasara akwụkwọ onye ọbụla nọ n'akwụkwọ ya tinye anya weruo anya ala ka ọ mụta amụta nke ọma ị gụta akwụkwọ ụwa ga-anụ olu gị ndewo nụ imeela nne m
ndewo nwanyị ọma aha m bụ Ebere Obialọ Igbo awụ m onye Umuobom na Ideato South Local Government Area n'Imo State obodo Naijiria biko enwere enwe ihe na-eme ebe a taa ya taa wụ nnukwu emume a na-eme maka ime ihe a na-akpọ African Day taa ka ndụ ada na ọkpara Igbo Ireland na-ejikọ aka with Igbo Union Dublin were celebrate African Day na Ireland eso m bụrụ ofu onye n'ime ndị directors na ada na ọkpara igbo ọmụnwa wụ director chairman ọkpara igbo esokwe m na ofu onye ndị ga-ekwu okwu taa ga-akọwa akwụkwọ nwanne anyị nwanyị a na-akpọ Chimamanda Ngozi Adichie dere a na-akpọ Half of a Yellow Sun so abụ ọmụnwa ga-akọwa ya

ebe a ma ndụ nke anyị kpọrọ bịa ebe a na-eto ha amahụ ihe a na-akpọ omenala anyị and o so na ihe ada na ọkpara igbo Ireland na-akọwa na-achọ ịmụziri ụmụaka otu esi eme omenala ka esi eme ya n'ala anyị ndụmọdụ m na-adụ ha wụ onye ọwụna wụ nwata nta ma nne na nna kpọtọwa ụmụ ha na ihe nkụzi ma ihe ọmụmụ ma emume ada na ọkpara Igbo Ireland na-eme iji wee na-akwalite omenala ndị Igbo ọzọkwa wụkwa ịbịa ebe a na-amụ Igbo asụsụ wụ ihe eji wee mara ndụ onye na-amaghị asụsụ ya amaghị onye ọwụ ndị Igbo a na-akpọ Igbo Union Dublin nke onye ndu Chukwuemeka Ejezie wụ onye isi ya na-akụziri ụmụaka Igbo anyị nwere ụlọ akwụkwọ eji akụzi Igbo a na-aga ụbọchị ọbụla a na-akpọ satọde n'ehihie ana m adụ ụmụaka ya ọdụ onye ọwụna gbaa mbọ ma ndị nne na nna mgbe ike na-akpọta ụmụ ha a na-akụzikwe ha na-amụta Igbo na-amụta omume eh, ala anyị nke ọzọ ọwụkwa ana m adụ ụmụaka ọdụ hanwa ha jisi ike na-akpa nne ha na nna ha nso na-akpa ezigbo agwa na-ajụ ajụjụ maka ndị Igbo sị onye ajụjụ anaghị efu ụzọ so ụmụaka na-ajụ nna ha na nne ha ajụjụ nne na nna nwekwa ike na-akọwara ụmụaka ihe gbasakwara omenala otu esi eme nwee ike na-akọrọ ha akụkọ because ụdị ihe m ga-akọwa taa a na-akpọ Half of a Yellow Sun akụkọ nna na nne kọrọ nwa ha onye dere ya anọghị ya mgbe ihe ndị ahụ mere so ya ka m na-adụ ụmụaka ọdụ ka onye ọbụla jisikwa ike nọdụ n'obodo anyị nọ na ya na-agba mbọ na-agụsị akwụkwọ ya ike were na-eme ezigbo omume wee kwe na-asọpụrụ ndị tọrọ ya wee kwe na-akwado omenala anyị site na ịnọnye na ihe ada na ọkpara igbo Ireland na-eme

You know, anyị nọ na diaspora Dublin, but ọ ga-adịkwa mkpa ka ha cheta obodo anyị bụ Imo steeti, ala Igbo in particular, ka ha ghara ichefu ebe anyị si. Ọ dị mkpa ka ha na-erubekwara ndị nne na nna isi na-asụ asụsụ obodo anyị bụ asụsụ Igbo and na-emekọrịta mmekọrịta dị mma nke ga-akwado ọdịnihu ha na-agụkwa akwụkwọ ha na-eme ihe ọbụla dị mma ofe onwe ha na ihe ọbụla na-adị mma
ndewo ezi ada biko nwere ike ịgwa anyị
okay nwanne aha m bụ ezi ada Mrs. Ebere Ọnụọha awụkwanụ m onye Isiala Mbanọ nọ n'Imo steeti a na-alụ m na Mbaise nọ n'Imo steeti ikere ka ebe a taa
yeah awụ m nwa afọ igbo ihe ọbụla gbasara igbo na-atọ m ụtọ ya mere dịka onye isi ụmụ nwanyị ndị igbo n'Ireland ụmụ nwanyị obi di ya anyị bịara ka anyị kwado ihe ada na ọkpara igbo na-eme n'ụbọchị taa n'ihi na ihe ọbụla gbasara igbo bụ ihe na-adị ụmụ nwanyị obi di ya dịka onye na-anọchite ụmụ nwaanyị obi di ya n'ihe a na-eme taa ọ ya mere m ji nọrọ ebe a ụmụ nwaanyị obi di na-abịakwa n'igurube ha na-abịa n'uju ịbịa kwado ihe a na-eme n'ụbọchị taa
enwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụazị n'ebe a
n'eziokwu enwere ndụmọdụ ndụmọdụ m nwere inye ụmụ anyị nọ na Ireland bụ ka anyị niile were ihe gbasara igbo kpọrọ ọrụ ka ihe ọbụla gbasara igbo na-enye anyị obi ụtọ ka anyị nwekwanụ ezigbo nkwado onye ọbụla bụ nwa afọ igbo maọbụ nwunye nwa afọ igbo na-eme ihe ọbụla dị igbo mma ka anyị nwee nkwado na-akwadosi ike na-enye ya nkwado pụrụ iche n'ihi na ihe ọbụla a na-eme taa wụ maka ụmụaka anyị ụmụaka anyị ihe ọbụla gbasara igbo ndị igbo na-eme n'obodo a taa wụ maka ụmụaka anyị maka anyị chọrọ ka ụmụaka anyị mata ebe ha si bịa anyị achọghọ ka ha fuo na mba daalụ ndewo
ok aha m wụ maazị Alex Chibụzọ Alinọ biko enwere okike i keta ebe a yes eh, obi dị m ụtọ na ihe a na-eme taa ana m akwadokwa ihe a na-eme n'ụbọchị taa ọ m ga-eji igwe eji ekwu okwu ịhụ na ihe niile gara nke ọma
enwere ndụmọdụ nwere ike inye ụmụazị ndị bi n'Ireland yes ọtụtụ ndụmọdụ a ga-enye ha ndụmọdụ nke mbụ wụ ka ha na-asọpụrụ nne na nna maka akwụkwọ nsọ sị sọpụrụ nne gị na nna gị ka ụbọchị gị wee dị anya n'elu ala ahụ nke Jehova gị bụ Chineke gị na-enye gị nke abụọ wụ ha gụchie akwụkwọ ike ihe a ga-enweta uru dị na ịgụta akwụkwọ karịrị akarị ndị Igbo sị ọ na-awụ nwata kwọchaa aka ya esoro ọgaranya rie nri and ọ wụ ịgụta akwụkwọ ọfụma wụ ụzọ nke ọnụ mbụ nwatakịrị ga-eji nweta nrite dị otu ahụ nke ọzọ wụ ụmụaka anyị unu esokwala otu ọjọọ ihe anyị bịara Ireland wụ ka anyị weta ezigbo ihe ihe ndị ka ahụ dị mma unu weta ya unu welata ya n'ụlọ anyị enye aka ejila ya Naijiria ma nke ahụ wụ nke na-adịghị mma nke ọjọọ unu hapụ ya anyị achọghị ya ọ gaghị enyere anyị aka ezigbo nwa ị gbalịala